Sunu deche sas regiones italianas chi ant deliberadu s'istadu de calamidade naturale pro sa sicagna. Sos dannos, segundu unu càlculu de sa Coldiretti natzionale, sunt de duos miliardos de euro e in Sardigna semus a chentu binti milliones. Como su guvernu at detzisu de parare fronte a su disacatu ca su problema est pertocande non sa campagna ebbia ma peri sas tzitades e Roma puru. Su ministru de sas Polìticas agrìculas, alimentares e forestales Maurizio Martina at fatu bene a cunsiderare Tres lìneas de atzione chi ant a dare unu contributu importante a sa gestione de sa sicagna, at nau s'assessore de s'Agricultura regionale Pierluigi Caria. Sa Sardigna, paris a sa Toscana, est istada sa prima regione de Itàlia a deliberare s'istadu de calamidade, at sichiu s'assessore, como s'ispera est chi garantan peri sos impinnos pro sos pacamentos de Agea. Pro su chi pertocat sos provedimentos picados, si cumintzat dae su Fundu Natzionale Solidariedade chi pro como at Bindighi milliones a disponimentu pro colare a sa proposta de aumentu de sos anticipos de sos fundos europeos de sa politica agricola comune de pacare a sos agricoltores italianos. Su Ministeru at in prus dispostu unos cantos interventos de finantziare chin setechentos e sete milliones de euro pro favurire su mezoru de sas resursas idricas natzionales. Pro su sistema turìsticu de sa Sardigna podet dare chi non siat de profetu s'aumentu de sos turistas istranzos. A lu nàrrere est sa CNA Impresas Sardigna chi in unu documentu at postu in craru sas possibilidades de su setore ma fintzas totu sas cosas chi no andan. In su duamiza e seichi belle seschentos otantamiza viazadores istranzos bennios in Sardigna an ispesu in totu belle seschentos binti milliones de euro. De custu tantu, su setanta duos pro chentu l'an ispesu pro su trasportu e s'allògiu, su bindighi pro chentu pro sa ristoratzione, s'oto virgola bator pro còmporas, pro sas cales unu turista istranzu ispendet in mèdia chentu euro, e petzi su chimbe pro chentu l'an destinadu pro s'ispassiare, pro sa cultura, sas escursiones e sos ispetàculos. Sos istranzos abarran in Sardigna belle deche nottes pro un'ispesa de nobichentos e deche euro per omine bocadas, però sas ispesas de viazu, su baranta battor pro chentu allogiat in albergos o in villagios turisticos. Numeros custos chi ponen sa Sardigna urtima intre sas regiones italianas e chi segundu sa CNA non sun de profettu pro s'economia sarda. Non bastat chi sos turistas arriben in Sardegna, est de importu chi tottu su sistema economicu bi balanzet, a lu narrer sun Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretàriu regionale de sa CNA Sardigna. Pensamus chi prima e totu si depan azudare, si depan azudare e formare sos imprendidores chi òperan in custos setores chentza s'irmenticare de sos amministradores locales, concruin Piras e Porcu chi depen garantire servìtzios adeguados in su territòriu, dae su trasportu locale a sa gestione de su patrimòniu istòricu-culturale. Custu manzanu in sartu de Orgosolo, a pacu tretu dae sa provinciale bintiduos, cara a Mamujada, est partiu unu focu chi at allutu unu tretu de padente puru, chin framas artas una paja de metros pro neche peri de su bentu estu. In pessu dau s'allarme a su locu sunu suprias sas iscuadras anti-incèndiu de sa Forestale, de Forestas, de sa Protetzione Civile e sos pompieris chi an chircadu de firmare su focu. Sun arribbados fintzas duos elicòteros de sa Flota anti-incèndiu de sa Regione. Su traballu, coordinadu dae sas fortzas a terra e dae sos mezos aèreos, at permìtiu de poderare su focu a dispetu de su bentu forte e a ora de mesudie totu fit suta controllu e ana potiu cumintzare sa bonifica. Posta a banda sa chistione de s'assentu de sa rete ospedaliera trantzia a primos de Capidanne, su centrusinistra como arriscat de s'arenare in sa leze urbanistica chi est cajonande cuntierras in su PD chi diant poder facher dannu a s'iter de su provedimentu in cussizu. In sa chistione intervenit chin unu Documentu su capugrupu de Forza Italia, Pietro Pittalis. Semus biende chin pistichinzu chi sas cuntierras in intro de su Partiu Democràticu arriscana de firmare una riforma istratègica pro su setore edilìtzia e artesanu sardos chin dannu mannu peri pro s'economia, una situatzione chi ponet in pelea su traballu de sos ufìssios tècnicos e su guvernu de su territòriu puru. Est unu sinzale craru de s'isentùmene de una coalitzione chi no est capassa de acabbare sa riforma de s'edilìtzia. Pro Pittalis est unu desinu de leze frenadu dae sas cuntierras in intro de su Partiu Democràticu. E sighit nande chi apretziamus su traballu de s'assessore a s'urbanìstica Cristiano Erriu pro arribare a unu desinu de leze cumpartiu, ma si depet picare atu chi sa Giunta Pigliaru est firma pro sos dolores de mata internos, acusat Pittalis. Sa Giunta At zai dau unu sinzale metzanu chin s'atzeramentu de su pianu paesagìsticu e sa modìfica de su pianu pro sa domo aprovadu dae su centru destra custas sas paràgulas de Pietro Pittalis. Su Nùgoro Softball at a jocare s'ùrtima partida de s'istajone regulare in trasferta chin su Collecchio sàpadu chi benit e at a tancare sa fase a girones de su campionadu natzionale. S'istajone no est istada de profetu pro sas nugoresas, allenadas dae su cubanu José Navarro Valdespino, e sun ùrtimas in sa classìfica de su girone A, an a dèpere jocare sos isparègios, pro pòdere abarrare un'àter'annu in su campionadu de softball feminile, un'istajone chi pro su Nùgori est istada prus difìtzile de su chi si sietabat sa sotziedade, chi at punnadu a pesare jocadoras zòvanas e mescamente sardas e locales. Sas nugoresas ant bintu una partia ebbia e nd'ant pèrdiu paritzas chin puntègios pesantes puru, Ma s'iscuadra at galu sa possibilidade de si sarvare chin sos isparègios contra a sa penùrtima de su girone B chi pro como est su Taurus Parma. Acabada s'istajone regulare duncas sas nugoresas an su tempus pro s'ammaniare e pòdere afrontare cuncentradas sas garas chi si balen un'istajone intrega.